ndị ọgọ ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazụ si eru ji ya chesi n'ụbọchị nke tata bụ ofu nri eji wee mara ndị Igbo n'oge gboo a na-ata ya dịka esi ata abacha mana ya bụ ihe anwa abụghị abacha ihe a na-akpọ ya bụ iwu nne iwu ka a na-akpọ ya bụ nri ya sonyere m ka m gosi gị ka esi agwọ ya ị ga-ebu ụzọ tinye ogiri n'ite ma ọ bụ n'ọkụ ihe ọbụla i ji agwọ nya bụ abacha itinye ya ịgbanye ya mmiri ncha maọbụ ọkpụkpụ ncha maọbụ ngụ gbarie ya ọfụma ọfụma o yie ka i nee anya ị fụ na ọ gaghị ekwe mgbari itinye ya mmanụ itinye ya mmanụ emee ka ọ gbarie ọfụma ọfụma ifugo ka o si agbari ugbu a ifugo ka m si eme ya ehe etu a ka ị ga-esi wee gbaricha nya bụ ihe ahụ ọfụma ma ọ bụ na mmanụ ezughịkwa itinye mmanụ biko ee eh, ndị nwaanyị nwere ee eh, ọ nke na wee nwezigo subscribe ka ọ ga-abụ mpụtazie mm, agaghị m ekwu okwu ee eh, ọ bụ ọsọ ya bụ na itinyecha ngụ a ọ bụ na i nee anya na ya bụ ngụ rụrụ arụ i were ọkpụkpụ ncha wee na-eme ya ka ọ dịtụ mma obere ya bụ ka ka ọ ghara ịrụ nnukwu ọrụrụ anwa ọfụma dịka esi afụ ya ebe a biko ee ọ bụrụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m biko echefukwala ka ị subscribe ọ bụrụ na ị na-abịa ikiri m ị gbachie azụ ị naghị asubscribe biko kwa na echefukwala ka ị subscribe nke anwa m na-etinye akpaka m na-etinye ugbu a bụ ọ masị gị ka ị ga-etinye ya ma ọ bụkwa na ọ masị gị ị gafee ya mana nke anwa bụ mụabịa kọrọ asịrị na-etinye akpaka mụabịa kọrọ asịrị na-etinye akpaka akpaka abụghịnụ iwu na ị ga-etinye ya bụ akpaka mana ọ na-adịkwa mma ọ na-adịkwa ụtọ ọfụma mana ọ bụghị iwu na ị ga-etinye ya bụ akpaka ọ bụrụ na itinyechaa ya gwọkọọ ya ọnụ ọfụma ọfụma i wee tinyezie isi a fụrụ wee kwaba okpu na nri anwa ịghọta maka na enwere ihe eji wee gwọba nya bụ ihe na onwe eji o nwere ihe a chọrọ itinye eji wee gwọkọba ihe ihe a wee bụrụ iwu ehe ịgwọkọcha ya ọnụ ọfụma ọfụma dịka i si fụ ka m si eme ya ebe a dịka esi agwọ abacha ka a si agwọ mana agwakwana gị sị gị na ọ bụ abacha bụ ihe a ihe a bụ nne iwu a na-ebe ya ebe dịka abacha mana ọ bụghị abacha enwere ike aga m ga-ewetara gị ihe onyonyo etu esi eme nke a ịghọta were nnu tinye ya ịtụgharịkwa ya ọfụma ọfụma dịka i si dịka i si chọọ itinye ya ose tụgharịkwa ya ọfụma ka i si wee chọọ ịma na oriego o nwezi ihe ọzọ nee nne m nna m ka ha na-ata nke ha mee ka mụ na onwe m na-atakwu nke m ehee nee nwanne nwoke ọ gafego ma nke ọ sị anyị taa ya mana ndị onye ji maka ya wee gwa ya maka nna m ọ sị mụ na ọ na-ata nne m sị m tikwuru ya neekwa m onwe m ebe m na-ata nke m biko echefukwala ka ị subscribe echefukwala like afa m bụ ọmalịcha ada igbo ka emesịa